Aw bisimila Maliba TV 1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen sini ni mali ka filim festival tako fɔlɔ lajɛw da yɛlɛla kunun alamisa janvier kalo tile 22 sanba fila ni mugan wɔɔrɔ hôtel Azalaï Salam na bamakɔ min labɛnna sini lasigidenso fɛ min bɛ mali la ni jɛɲɔgɔnya ye ni maci ye o lajɛ in ye faamaw kɔkan baarakɛlaw sinema baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni o kɛnɛ in sigili kun ye ka sinema jɔyɔrɔ jira ladala ko ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ sabatili la mali ni sini ni ɲɔgɔn cɛ ni sini lasigiden Li Xiang ye foli lase ladala ko minisiri Mamu Dafe ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dɛmɛ la ni lajɛ labɛnni ko ɲuman na O kɔfɛ lakana ko siratigɛ la golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa ye kunnafoni cari kunun alamisa min na a b'a da maaw kulo kan ko jatigɛwalekɛlaw ye binkanni ta k'an ka golomasiri tabagaw sɛgɛrɛ Sikaso bɔda la janvier kalo tile 21 su sanba fila ni mugan wɔɔrɔ ko ka kɛ ni golomasiri tabaw ka wulikajɔ ye u sera k'u boloda kɛ farinya walekɛla ninnu kan kungo dɔ kɔnɔna na fatiya kɛrɛfɛ min sen fɛ u ye maa jugu caman bɔ baara la ni dɔw ye sintigɛni ta ka taa k'u ka motow to n'u bolofɛn caman ni o bɛ tali kɛ arajo pano solɛrɛ batiri sumamafɛn fo ka taa se dugu jukɔrɔmuguw ma ni golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa ye golomasiri tabaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri banbali la jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ni an bɔra o la an b'a ta kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ Niger Niger jamana lafasa minisiriso ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na tanda sigida ye baara dɔ daminɛ minnu bɔra Niger ni Irisi jamana ka jɛkafɔw la o baaraw kɔnɔna na kalanso tan bɛna jɔ sato dɔ jɔli pano solɛrɛ kuraw fo ka taa se jiko gɛlɛya ɲɛnabɔli ma lapitalisow kɔnɔna na o baaraw tun ɲɛminɛnen don général de brigade mamani sule fɛ ni siviliw ni golomasiri tabagaw tun ye ciden ye ni laban kɛra ka furaw tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ o wale in bɛ jɛɲɔgɔnya jira ladala ko ni sigida yiriwali la an b'a kuncɛ Congo RD kalo wɔɔrɔ a ka minɛli kɔfɛ Aubin Minaku ni ale ye Joseph Kabila ka bɛrɛbɛrɛli tɔn PPRD ɲɛmaa dankan ye minɛla jamana ka cyberdéfense mɔgɔw fɛ cakɛda min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka baara la ka kɛ ni a somɔgɔw ka fɔ ye ko an bɛ wagati min na ko a ka soronadonbagaw ma se k' u ɲɛ d' a kan fɔlɔ ni o minɛli bɛ sen na a bɛ kalo kelen bɔ min senfɛ maa caman minɛla Joseph Kabila ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan